Madzulo ano tipatsaneko update yokhudzana ndi maliro a Madalitso Kazombo. Malinga ndi kuti chigawo cha kumadzulo komweko kwachitika zinthu malinga ndi mapulogalamu omwe akubanja komanso amene akuyendetsa mwambo onse anakonza. Chabwino, chigawo cha kumadzulo komweku ndi zonena kutitu anthu ochuluka kwambiri. anasonkhana ku nyumba ya chisoni ya Mthunzi, ku motchaletu kumeneko kumene kumasungidwa thupi la olemekezeka a Madalitso Kazombo. Kumene kuja anachita ka mwambo kenako basi ndikutenga thupi lija kupita nalo ku nyumba ya siwa. ku nyumba yawo ku Area 43 mu mzinda wa Lilongwe. Kumenekotu ndi kumene kukakhale ndi kuti mwambo owona nkhope makamaka mawa limenelo. Mwambo owona nkhope ukakatha ndi kuti akatenga thupi lija kupita nalo ndi kutino ku Lingadzi ccap church kumene kukakhale mwambo wa mapemphero kupempherera nde kutino mzimu wa malemu madalitso kazombo kuwaperekeza ndi mapemphero ukakatha mwambo umenewo nde kutino akanyamula thupi lija ndikupita naloso nde kuti ku likulu la chipani cha mcp kumenekoso kukakhala mwambo malinga ndi chipani akachiteso ma farewell kukapereka ulemu wawo omaliza kwa olemekezeka amenewa a Madalitso Kazombo, kuchoka kumene kuja ndekuti azakhala akulitenga thupi lija kumapita nalo no tsopano ku mudzi I think chaku Kasungu uku kumene no kukakhale mwambo wonse no okaika thupi la malemuwa mmanda mwa ulemu. Mukaona mu zithuzi zomwe zikusewera ndekuti pa screen panupo, ndi pameneno mungamvetsetse point yomwe timapereka mmamawawu kunena kuti imfayitu ndi zoti yakhudza akubanja mwa serious kwambiri mwinanso kuposa kwa anthu ena onse amene angathe kunena kuti no akhudzika ndi imfayi. Ndiye kuti muona mwina chithunzi chimodzi chimene chikuonetsa kuti no amenewo ngati si akazi wawo, mwina akuyenera kukhala mwana wawo kapena mwina azemwali awo komano mukhoza kuona kuti amenewo akuyenera kukhala immediate family aja oti no kuti no ndi ndi ndoti nda nda achibale enieni. Tikamakamba zonena kuti kuluza kumakhala kumeneku and mungathe kuona so devastated nde kuti no ayi zosayenda pepani kwambiri pepani kodi ndi mawu anji amene tingakambe onena kuti no angatonthoze mitima yanu yosweka chabwino ah kunadzadza anthu kumeneko ndipo kunali anthu amitundu yosiyanasiyana anthu a chipani Cha mcp komanso ndinaonanso I think amai Mary Navitcha meaning kunena kuti anthu ochokera ngakhalenso ku dpp ndi zipani zosiyana siyana anali kumeneko. Zokhazokha zija timakamba mmamawa kunena kuti pali nthawi ina yake imeneno timavula za ndalezi, za chipanizi ndikukambano kuonana ngati anthu, ngati a Malawi ndipo pa umunthu tikuyenera nde kuti titani tiperekezane ndithudi. Ah. Munthu uyuyu anali ndi vibe yabwino kwambiri. Chimenecho nde palibe amene angatsutse. Kuchokera kaya ku mbali iti ndi iti, anthu atakafunsidwa kuti a Mumba inu mungayankhule zotani za ameneyu munthuyu? Ai munthu uyuyu amadziwa kucheza bwino ndi anthu. Kufunsa mbali ya ukuya amadziwa kucheza bwino ndi anthu. Munthu amadziwa kucheza bwino ndi anthu uyu. Ndipo anali wansangala osati masewera. Anapatsidwa mphatso ndipo mphatso yake anaigwiritsa ntchito bwino. Kunkhani ya kusangalatsa anthu osati masewera. Pena paliponse kukonda anthu, kukonda kucheza bwino ndi anthu chimenecho ndi chimeneno wina aliyense akukamba zimenezo or ifenso tinakamba zoti munthuyu eeh amadziwatu kucheza bwino ndi anthu. Panalibe gap pakati pa anthu ndi iyeyo. Anthu amene amadana naye kunali kungokhala nde kuti basi poti munthu sumatha kukomera wina aliyense komano amachita kuoneka zoti mkuluyu anali ndithu munthu wabwino kumbali ya machezedwe ndi anthu. Ikakhala nkhani zonena kuti dziko lino walitumikira motani nde zimenezo tinafotokoza. Kunena kuti a Madalitso Kazombo, remember kunena kuti no analitu nde kuti wachiwiri kwa speaker wa nyumba ya malamulo mu parliament yomwe yapita mu ulamuliro uja omwe wapita ndipo anatumikira ngati speaker tikhoze kungoti speaker be wa nyumba ya malamulo komanso ndekuti no anali MP cha ku kasungu uku kutumikira anthu ndipotu dzulo mmene nthawi imakwana be cha mma 4 iwowatu anapezeka zonena kuti no atisiya atadwalika nthenda ya asima zikuoneka kuti no anali ndi nthenda imeneyi, vuto limeneli la asima, basi nde kupezeka kuti kubanika zina zoterozo, basitu apezeka kuti mpakana atisiya. Pepani kwambiri kwa nonse amene mwaluza, tikumakambabe zonena kuti ngati dziko tonse taluza komano akubanja ndi ameneno aluza kwambiri. Kubanja kwa Kamuzu, pfa uyutu amachokera kubanja la Kamuzu teloko. Kubanja la Kamuzu uko ku family achina Khumbize, Chiponda, amene aja. mm achina ken kandodo amenewo zikuoneka kuti no anali ndithu achibale pepani kwambili nonse komanso ndekuti fanzi yonse ya ku mcp ah sizinayendepo apa chifukwa munthu uyu ndi amayipatsa moto mmisonkhano ya mcp muzochitika za mcp akamuyitana akamayankhula mukamamva mawu aja kuti aa koma nyimbo zomwe amayimba zotsogolera kuti aa munthu uyitu analitu wachipani weniweni ah pepani kwambili pepani nonse Aaa ku mcp uko nde sizinayendepo aah ngati pangabwereso ma development ena ake ifeyo tizakhala nde kuti tikupasilansoni ma update amenewo mwinabe chakumapeto kwenikweni mmene zingakakhalire pamene adzikaikidwa mmanda mwaulemu tingabwereso ndi update ina chifukwa update iyi tinakamba kuti tibwera nayo ndekuti tizakupasansoni imeneyo. mzimu wa madalitso kazombo ukawuse mu mtendere wosatha komanso ndi kuti mulungu amene amadziwa kutonthoza mitima yosweka atonthoze mitima yonse imene yasweka akutitu